ndị be anyị daalụnụ m ma-agbasi mbọ ike ka ife niile m na-ekwu or ka ọtụtụ ife m na-ekwu na ife a a ga-akpọzi presentation ma ọ bụrụ oyibo ka ọ bụrụ n'asụsụ nke anyị maka ọ ka mma ka ọ bụrụ part of ịtụ aro ife m chọrọ ikwu maka ya bụ okwu nwanne anyị nwoke a ga ọ Catholic priest ka ọ wụ um, joy maria nwee ebe ejikwa m n'aka na m kpọtara afa ya ọfụma na nwanne anyị nke ọzọ ebuka obi ndị a na-address ya as eh, evangelist onye ọzọ ya-abatakwa n'okwu a nwanne anyị nwoke Catholic priest kwa ka ọ wụ a ga-akpọ or rather afa ya wụ ejike mbaka mbaka esochaghị nwe okwu a mana ha na mmadụ na-aba or rather nwee ebe na-akọwa na mbaka so n'okwu a ha na-ekwu ife m ji atụnye okwu ọnụ bụ maka na o kwesịrị ka a tụnye ya ọnụ and ọ wụrụ oge enu wụ ana ọsa ọ wụrụ oge ife ka dị mma ndị okenye ga-atụnye ya ọnụ kedu ife o ji kwesị na ndị Igbo ga-atụnye ọnụ n'okwu a mmadụ ịtọ a bụ ndị Igbo ka ha wụ ọ wụ eziokwu na o nwezi ife zoro ezo n'elu ụwa ife niile gbasara igbo agbaana ya n'anwụ mana anyị asịsị na ife ada aga ọfụma a sị nya mebirizie gawa ọ bụrụ oge igbo bụ igbo oge igbo ghọtara na ya na nchịkwa kwa ụbọsị ndozi iwu kwa ụbọsị e kwesịgo ịkpọ mmadụ ịtọ oku because ọ mmadụ nwe ha mana ị ma na anyị apụọna na ndị Igbo apụọna na era ụmụnna ife Igbo nọzi na ya onye ọbụla na-eme etu o si sọ ya eh, mana mụnwa ekwetachahụ na etu ahụ ga-aka mma mụnwa kwetara na ị mata etu ife si mebie si gbaa mbọ na-achịkwa wee sị ka m tụnye ọnụ n'okwu a ana m ekwu ye n'afa m ada m ekwu ye n'afa omenala defenders ụmụnne anyị taa ewepụtakwana nụ m oge gee ụnụ ncha ntị n'ọnụ ọfụma gee ntị ọfụma n'ife ụnụ na-ekwu ife m na-ajụ wụ kedu ife igbo ritere n'ife ọnwa ụnụ na-agbagasị ka o si wee bido ọ wụ na nwata nwanyị ka m si gụta n'akwụkwọ na ka m si wee watch na video na o jere na nke Ebuka Obi wee kwuo na n'ife ọma mere ye kemgbe ya ji wee bịawa ebe a nya wee goo ụnọ pụta hundreds of millions Ebuka Obi wee celebrate ye na miracle na-emerụ ndị otu ya na Chineke na-arụ ọrụ na um, ebe ọ kwara ọnọdụ nke ye wee na-eme ihe ọ na-eme na-efolokwa the time mechaa nụ na e mechaa wee chọpụta na nwata nwaanyị wụ mmiri ka ọ na-ere or mineral or something like that ife nwanụ wee tasuo ka ọkụ na ọ ife ndị mmadụ na-akpọ arrangee miracle ka um, ha mere arrange emekwa maka enwere m ọtụtụ ife dị mkpa edeela m ọ na oyibo a ya-asị na m edeela 20 books ọ na m na-enwe efe eso ụdị ife a ma wee defee 20 books mana ọ na-awụ m gụgide akwụkwọ gụgide akwụkwọ gụgide akwụkwọ ike gwụ m mụ asị ka m na-eme ụmụ short short videos a ma nke ọnwa ịgba ha ma nke efe ịgba ha oge mbụ before nke m chefuo ime ha so m bịakwa na-afụ na ndị otu Ebuka Obi respondụrụ na-akọwa na ndị mmadụ na-achọ ịkwatu ha wee na-ekwu na ọ arrangee miracle then ife anyị fụziri fada Nwebe or rather Catholic priest Nwebe ọ tọghọ m so ama m kpọ fada ị tọghọ m onye wụ fada wụ onye m nwere ike ịkpọ fada wụ onye tọrọ m ọfụma ọ na ọ bụkwa onye ji 5 years tọọ m na ị ya-eru 70 years 80 years m wee kpọọ gị ma kpọdo fada n'okenye ka m ma kpọrọ nna m my father so m nụzie ka Nwebe bidokwa tinye ọnụ na ya okwu wee na-adapụtasịsị m wee na-asị ka m jụọ mmadụ ịtọ a maka ebe mbaka si bata na ya wụ na nwa ebe sị na ọ mbaka ka ndị otu ebuka obi sị na-eme ya ife na-eme ya ana m afụkwa ebe mbaka na ọ nọkata ọ tụọ ikpe okwu ọ na-atụ ikpe okwu na-atụ ya anyị abụọzi ụmụaka anyị ma na otu ebuka ka ọ na-atụ ya m wee na-ajụ mmadụ ịtọ a kedu program unu for ndị Igbo ife m ji wee sịrị ka m mee vidiyo a wụ na m fụrụ ebe nwa ebe na-ekwu na mbaka n'oge o bidoro ọfụụ na ọ na-aga ọ tụọ aka na deities deities enwuru ọkụ mana nwa ebe ma na o nwere ndị na-ṅụrụ iyi na ha ya-achụpụ ndị Igbo na ana Igbo a why na a ya-atụrụ ndị ahụ aka ka ha batadebe ana Igbo ka m bie okwu a nkenke mmadụ ịtọ a igbo ka anyị nchawa anyị anọ ụwa etu anyị si dozi etu anyị si gbadebe mbọ kịta anyị eme ka anyị nọọ ụwa ọfụma ma ị chọrọ ma ị chọrọ ma ị chọọ ikweta ị chọrọ ya ekwena ama na ụnụ n'atọ na-etinye na religion jụọnụ ese onye m wụ ebe m na-akụzi religion and ana m ekụziri every category that religion ịnọ ụwa wụ a reality a da-agbaghazi agbagha na onye ọbụla kwesịrị idozi ọnọdụ ya wee na-ajụ ụnụ kee program ụnụ for ndị Igbo Ebuka Obi kedu program ị nwere ka ndị Igbo nachigha bidokwa gbaba mbọ nwa ebe kee program ị nwere ka ndị Igbo nachigha bido gbawa mbọ mbaka kee program ị nwere ka ndị Igbo nachigha gbaba mbọ ụnụ ya ekwe ndị Igbo nkwa na ebe ọbụla ụnụ si na ụnụ na-emezi preaching or teaching today na ife ụnụ ya na-agwa ndị Igbo ọ chi fo na ụtụtụ jee na ebe ụnụ na-arụ jee rụọ afịa ka ị na-azụ jee zụsie ya ike o nwezighị afịa ị na-arụ jee na mbụbọ nne gị ahụ gbaa mbọ ebe ahụ ị fụ ego goro ọka gaa na ị fụghị ego bite mmadụ goro ọka gaa na mbụbọ nne gị six months gaa ị ghọrọ ọka taa mbaka multitude a na-abịa na nke gị ị gwa ha na miracle a wụkwanụ ha tinye ji n'ana ji apụta na ọ ya aka weta miracle than ekpere ọkwanụ ife m sị ka m gwa unu maka ikwu amaghị ibe ezi ya time unu n'atọ ya eji pụta na-atụ onwe unu ikpe okwu ndị followers unu anọrọ na-ege ege ghara ije chọọ ife ha ya arụ ife eji mara igbo gboo wụ na onye igbo ọbụla na-enwe ife ọ na-arụ o nwere ofu nwanne nne m Azubuko bụ afa ya nke akwụkwọ opportunity na iso wee kwe oge ife mere ife a m chọrọ ịkọ maka ya mere apụtabeghị m ụwa a sị na first shell gbatụrụ na port harcourt gbuburu ya otu ụkwụ 1967 oge ndị iro anyị sị ka egbuchaa igbo niile ya na nne m wu nwanne ime nne ka fa bụ nne m na-esi nni na-ebujere ya n'ụlọ ọgwụ Azubuko ji ofu ụkwụ rụgide carpentry wee nwụọ 25 years after etonitezie m fụ ka ọ na-eji ofu ụkwụ arịgo enu mana ife anyị na-eme kịta wụ ịda agwa ndị Igbo ha na-atụ anya miracle ha na-atụ anya power na a tụọ deities aka o nwere ọkụ mana o nwere ndị ji machine gun abata na ana Igbo na-eme ka ha nasịsịa ndị Igbo ana Igbo ọ bụkwa na ndị Igbo nwere ebe anyị eji anabata ha achọghị ha na Cameroon achọghị ha na Ghana achọghị ha na South Africa anyị nwekwuru ndị ya ha tụọ deity aka o nwere ọkụ anyị nwere ndị na-eme miracle mana o nweghị ihe ha menwuru maka ndị ahụ anyị nwere ndị na-awụ ha ekpee ekpere chukwu anụ ya mana ha ekpebeghị ekpere ka ndị igbo a na-abịa na nke ha jee chọọ ihe ha ya arụ biko ana m ayọzi ayịyọ ana m ayọ ka ayịyọ gaanụ na direction ahụ na unu enweena following unu enweena ndị igbo na-eso unu gwazienụ ha ife eji mara igbo na ife eji mara igbo wụ ịgba mbọ ọ bụghị ikpe ekpere ọ bụghị ịtụ anya miracle ka ọ dịgodo otu a